Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Lucius Banda akulemba kalata kwa malume malume amene okhala ngati samachoka ku Joni chifukwa ngakhale zaka zakumbuyozi Lucius Banda malembera malume nkumawafotokozera zinthu zosiyanasiyana mmene zikuyendera kuno kumudzi koma pano akuti malume Kenani that's according to Lucius Banda akuti tafika koma kumeneko iihi takumana ndi mavuto ochuluka akuti ngati ifeyo ngati dziko tinamulakwira wina wake tangotiuzani kuti tikapepese koma tizingokhalira kudandaula kuvutika ndi mmene nyimbo ikunenera Ronald maganizo ako maganizo anga ndakuti its a reflection of the situation on the ground kuti pa ground po pali bwanji wafotokoza kuti pa ground po ndiye pakuvutadi Njala ilipo, chakudya chikuvuta, mitengo ya katundu osiyanasiyana inakwera. Koma mwina uh, akufotokozeraponso kunena kuti pali ma factors amene achititsa kuti zinthu zimwina zisamayende bwino. Watchulapo za nkhondo ya ku Ukraine komanso mbali inanso akunenaponso za sabotage kuti within the system uh, osalephera ena ndi ena uh, kuti mwina anali boma lakale lija basi mwina pena mpena masipanala kumaponyera uh, malo olakwika zinthu zikati ziyende wina kukokera uku so yes the way we know Lucius Banda amene timamudziwira ndi oti a- amakonda ndithu amati ndi soja wa amphawi msilikali womenyera nkhondo ya anthu osauka nde akuluma aku, aku akuluma pang'ono of course we know kuti ali mu government ndi advisor wa a- a- bwana president koma kwinako ndithu aku- akuko- aku- akukamba za mavuto amene alipo kunena kuti abwana yesetsani mukonze zinthuzi komanso andale tatiyeni tiphunzire kunena kuti pena paliponse tisamangoyika ndale koma tizitenga the larger, the larger good kunena kuti um, ngati dziko tigwirana manja bwanji kuti zinthuzi uh, ziyende bwino nde ndale imene timayidziwira what happens is that you take advantage ngati kuti anzanga amene ali mboma sizikuyenda pena pake ineyo ngati opposition of course ndimadziwa kuti tikhoza kuwathandiza motere motere but politics being what it is you take advantage mwaona sizikuyenda ife titati tabwerawo penepo tikhoza kuchita mwakutimwakuti kapena nthawi ya ife taonani sizimachitika izi koma onani panopa zikusokonekera nthawi yathu sizimachitika so so far i can say kuti Lucius kwinaku akupenta ndithu chithunzi chamene zinthu zili on the ground komanso kwinaku akuwapempha abwana kuti abwana chonde yesetsani zinthu sizili bwino anthu akuvutika kunjaku Kenani tinalowa kapena sitinalowe Kenani
si funso lophweka mwafunsalo uh, zikutengera nkuti tikati Kenani ndi chani um, chifukwa pali zinthu zingapo zimene mukhoza kuziyang'ana kwambiri kwambiri mwina zinthu ziwiri uh, choyambirira ndi chonena zokuti anthu ena amafuna kusintha ah, kusinthako kunachitika kusintha kwa olamulira boma kusintha kumeneko kunachitika ndiye mwina m'maso mwa ena kenani ndi ameneyo koma funso lalikulu ndilokuti timafuna kusintha kwa boma chifukwa chani anthu amafuna uh, umoyo wabwino umoyo wa thanzi kuchitika kwa zinthu kwabwino um, security um, zinthu zisakhale zodula ndi zina zotero ntchito zipezeke malingana ndi malonjezano amene analonjezedwa okhudzana ndi kenani kuti walowedwa koma mwina zina za mukenanimo mulibe nkutheka choncho ndiye anthu akhoza kumanenanso kuti kenani sitinalowe chifukwa chokuti mwina zinthu zimene zimafunidwazo zimene zambiri zimene zinalonjezedwa mwina sizinayambe kuoneka nchifukwa chake pali ngati kuti kuvutirako koma eh, kus- ku- ku- msinthowo woti olamulira akhale ndani msintho ume- umenewo unachitika um, zina ndi zina zimene mwina zimafunikanso kuti zikhale za mukenanimo zina ndi zina mwina nkuthekera kuti zilimo uh, monga ngati kuyenda kwa information mosavuta kuti munthu ukafuna information mboma ukhoza kungoyipeza e, mwina kutsutsanako ndi boma mo- mo- mosavuta kwambiri mosaopa kuti ayi mwina ndimenyedwa uh, zikuchitikanso um, ife ngati ma analyst tikumatha kuyankhula bwinobwino kupanga analyze chinthu nkudziwa zoti ndikapanga ana, ana, analyze anthu ena amvetsera zina mwa za zachi- za- zachiukenaniko zimenezi koma zambiri zokhudzana ndi umoyo wa anthu zimenezo mwina zimene zakhala ngati zavutirako chuma chathu cha zaka ziwiri zingapo zimenezi chakhala chosokonekera kwambiri um, ntchito anthu sanalembedwe monga mmene anthu amayembekezerera makampani sitinaone ambiri akupangidwa chakudya mwina mtengo kumakhala zoti kudulirako katundunso wambiri kudula kwacha yathu kuluza mphamvu zimenezozo mwina zachititsako kuti anthu ena aluze hope mwinanso anthu ambiri aluzeko hope chabwino a- a Tchereni nyimbo ya lucius banda ikufotokoza zinthu zochuluka ndithu pali mfundo almost 14 zimene ndinalemba zoti mwina titha uh, kuyang'ana mwamsangamsanga koma Lucius Banda akuti tigwirane manja nde nkhani ya zachuma ndimene ikuoneka kuti ya- yamanga nthenje apa yakambidwa kwambiri ndiye palainipa tili ndi a Betchani uh, uh, Tch- Tchereni amene ali katswiri wa nkhani zachuma ku mubas kale tinkati ku Poly koma pano tikuti ku mubas ndiye a Tchereni ndimafuna kuti mutifotokozere nkhani zokhudzana ndi chuma zimene zikukambidwa asanabwerenso a msonda nkhani yoyamba pali nkhani ya russian ukrainian war kodi nkhondo ya ku russia ndi ku ukraine ena sakumvetsetsa kuti ife yatikhudza motani palinso nkhani yokhudzana ndi chuma maka kwa anthu amene ali akumuzi akuti mitengo ya zinthu ngati shuga ngakhale mazira Afika po, zafika ponena kuti ndi anthu olemera kumudziko amene akugula zimenezo. Tatifotokozerani kuti kodi mitengo ikukwera chifukwa chani? Ndi a Chakwera amene akukweza mitengoyi? Ndipo mwina komaliza nkhani zokhuzana ndi chumazo mwina mungotipasa kuti kodi chiyembekezo chilipo kapena ayi? Over to you. Ah, zikomo kwambiri ndiyambe nkufotokoza kunena kuti eh, ku- ku- peni yonse i- i- inenso ndiku- ndikudutsamo nawo aliyense akudutsamo nawo mu- mu peni imeneyo um, eh, ti- ti- ti- tiyambe nkunena kuti number one anthu atamvetsetsa kuti kodi dziko lathu lino tikamati chuma chake chimabwera bwanji tikuyenera kumvetsetsa kuti chuma chathu timadalira ulimi ulimi wake kwambiri ndi wa alimi ang'onoang'ono amene amati aka- akalima kachimanga kena adyeko iwowo kena mwina akagulitse kumsika ndiyeno alimi ang'onoang'ono amakhala ndi timati mavulnerability kukangobwera kuti basi kuli um, nanga si amadalira mvula uh, ndi feterezanso mwina wa, wa, wa subsidy AIP kukangoti kwabwera ka- kaya ndi, ndi namondwe ndikuti alimi aja amasokonezeka akasokonezeka ame- amene aja ndikuti dziko lathu lonse lino nkhani ya chakudya imasokonekera mokuti tikumbukire nazo kuti mmene kunabwera cyclone Idai ndi mzake uja anasokoneza alimi ang'onoang'ono ama- ama- amaboma ambiri ndiye kuti chakudya chimene tinakolola ndi chochepa kwambiri moti tinkadabwa nthawi ina yake ena kwa ADMARC akumafuna zoti akagulitse chimanga ku zimbabwe ife tikudziwa zoti mdziko lathu lino mulibemo chimanga chokwanira ndiye enanso mwinanso nkumabaso chimangachonso monga mmene akunenera Lucius Banda muja kwa ku ADMARC-ko umva zoti ati matraki asowa kaya a- a- a- a- apita kuti Chi- chi- chikamachepa chokudya chija ndino ndi chimene chimapangitsanso kuti mitengo yambiri yaka- ya, ya, ya zinthu zathu mdziko lino izikwera chachiwiri nchonena kuti kadziko kathu kano apa- apono nda- nda- nda- ndanena mochepsa chifukwa ndikuka- ndiku- ndikukayang'anano ku- kupanga compare ndi the whole world the whole world economy if you look at that muona kuti ifeyo timadalira kwambiri katundu ochokera kunja kuti tigwiritse ntchito mdziko lathu lino eh, kuti anthu tivale zovala kaya mafoni amene tikugwiritsa ntchitowa kaya ndi mafenicha zinthu zambiri timadalira zochokera kunja mukadzaona kuti pakumangidwa nyumba ndiye nyumba ija yayima yakhomedwa ma- malata munthu ukalowamo katundu wa kumalawi ko- kokha kuno amakhala mwina njerwa mchenga madzi basi mupeza kuti kaya ndi matairosi clinker opangira simenti mwinanso simenti ame- ameneyonso mwina penti malata zitsulo chani zachokeranso kunja zonse zija zimapangitsa kuti ndalama zathu zimene ifeyo tikupeza zakunja zikhale zochepa ndalama zimene timafuna ifeyo kuti ti- tibweretsere katundu kuno ku malawi ndi 3.4 billion us dollars koma ndalama zimene ifeyo chaka chimenecho tikachita bwino kwambiri timapeza zakunja zimakhala around 1 billion dollars ndiye kuti pamakhalabe kusiyana kwa 2.4 billion komanso mmene anthu aku- tikuchulukirana katundunso kunjanso kumakweranso mitengo ndiye kuti ndalama zofunika kuti tiyitanitse katundu kuchokera kunja zikuchulukira zi- zikuchulukira chulukirabe ifeyo tikupeza ndalama zochepa now nkhondo ya ku ukraine ndi ku russia ikubwerano pati mmene ndafotokozera za katundu wathu oyitanitsa kunjamo ndi pamene pakubwerano nkhondo ya ku russia ndi ukraine mwina mpamene anthu ambiri akuyenera zoti apamvetsetse bwinobwino choyambirira cha ku ukraine kuchifukwa ndifotokoza zinthu ziwiri kapena zitatu choyambirira nchonena kuti ku ukraine ka, ndi ku russia kumachokera katundu wofunikira kwambiri amene timagwiritsa ntchito m'maiko onse ambiri katundu ameneyo monga ngati ma grains uh, mwachitsanzo tirigu eh, kumachokeranso fetereza kumachokera gas amene mwina ife samatikhudza koma kumaiko ena ku ku ah, ah, ah, mm, ah, ku ku ah, ah, ah, ku ulaya uku amafika kumachokeranso mmene ku mafuta a- a galimoto ndiye chifukwa cha nkhondo ija ma supply chains were cut off ndiye chifukwa choti ma supply chains akhala cut off nchifukwa chakeno chifukwa chachiwiri chikudzabwerapo chonena kuti katundu m'mayiko ambiri akunja anakweranso mitengo tikuphatikizirapo kaya ndi ku europe kaya ndi ku usa kaya ndi ku china kaya ndi kuti chimene timachitcha kuti global inflation ndiye katundu uja wakwera mitengo e, ifeyo tikuyitanitsa katundu okwera kale mitengo kuchokera kunjako ngati tikufuna tikagule katundu ku china tikukagula katundu amene ku chinako wa- wakwera mtengo pa zifukwa zo- zochitika ku ukraine ndi ku russia ifeyo tikafuna kuti tikagule katundu kandi ku- ka- ka- kaya ndi ku europe kandi kuti tikukagula katundu okwera kale mitengo ndiye katundu amene- amene ujayo akamabwera kunoko number one tikumugula okuti wakwera kale mitengo kunja number two mmene tikumugula kunja kuja tikumugulanso ndi ndalama zathu zimene tazipeza movutikira zakunjazo zimene chifukwa cha icho chifukwa cha kuchepa kwa ndalamako ndalama yathu inachepetsedwa mphamvu ndiye kuti tigule dola ikumakhala zoti ndiyodula kuti tigule euro ikumakhala zoti ndiyodula ndiye tikaphatikizira eh, eh, eh, kuchepa mphamvu kwa kwacha yathu nkuzaphatikiziraponso eh, eh, inflation ya dziko lonse la- lapansi ndiye kuti kwathu kuno inflation ikumakhala double double double ngati kunjako inflation ili 10 percent kunoko mudzaona zoti inflation ija ikumakhala zoti ndiyochulukirako pa 10 percent paja chifukwa chakuti tikubweretsa inflation yambiri nchifukwa chake nkhondo ya ku ukraine ndi ku russia ikutikhudza pomalizira nchonena kuti fetereza amene tiku- tikugula ifeyo wambiri wapangidwa ku russia komweko ku ukraine iko kuti adzafike ku- ku- kunoko ndi kumene kujako chifukwa cha kupanga cut ma supply ndiye kuti feterezanso pa dziko lapansi nayenso wakweranso mitengo ndi kukwera mitengo kwa feteleza kuja ifenso kwatikhudza ndi feteleza uja kunoko wakwera mitengo ndi tikamaona sitimaona russia sitimaona ukraine timaona atsogoleri nchifukwa chake mwina anthu mkwiyo ukumapita kwa azitsogoleri aja koma ndifuna nditsimikizire amalawi kunena kuti pa Pakuyenera kukhala chiyembekezo. Chabe kungoti mwina pena zinthu za, zachuluka zikachuluka sizidyeka ayi koma zachuluka kwambiri. Choyambirira ndigwirizane naye Lucius Banda mmene akunena kunena kuti abwana nthawi ino si nthawinso yomasekerera anthu amene akupanga zopusa m'boma ayi chifukwa muli anthu ena m'bomamo akuchedwetsa zinthu ena mwina ndi dala chimene timachitcha kuti sabotage chija enawo mwina nchifukwa chokuti kuchedwetsa zinthu mboma iwowo ndi mitaji yawo moti zimene akunena lucius banda zija ndi zoona kunena kuti mboma muja muli anthu ena inu sangafune kusiya ntchito olo mutauza zokuti tifuna tikupatseni ntchito yoti tidzera kulandiritsani 5 miliyoni kwacha pa mwezi sangasiye chifukwa chokuti mboma muja muli mitaji yawo mudzapeza zokuti munthu akukakamira kantchito komweko ka ndalama yochepako akukakamira mutati musuzumire a tcheyamani mukundimva tsopano
Ndikumvani wawa E, ndimanena kuti kwinaku bwanji tiwapatse a Msonda nawonso ayankhuleko koma kungonena mwansangansanga mawu achiyembekezo kwa amalawi mawu achiyembekezo kwa amalawi ndonena kuti tonsefe tiya titagwirana manja mmene akunena lucius banda muja zinthu nzotheka namba one apresidenti akwene angwe angolunjika chitsogolo mosayang'anira kuthokoza kuti kodi ndi ndani amene anapanga kampeni kuti ine ndiwine kungoyang'ana chitsogolo kuti panopo kuti tikhale mu Kenani tikufunika zoti tikhale ndi migodi ma mega farms ndi izi ngati anthu amene ayika m'malo mwawo kuti apange zimenezo sakugwira ntchito yawo achotsepo ayikepo ena kuti agwire ntchitoyo itheke sizoona kuti apresident ananena za mining company za mining authority two years ago mpaka na pano palibe chimene chikuchitika ma mega farm tinayamba kuyankhula kalekale anthu sitikuona kuti akuthamangathamanga tangoona posachedwapa kuthamangathamanga mwa njira ina maso onse amalunjika kwa apurezidenti ndi ndizofunika kwambiri kuti apurezidentiwo dzina lawo lisayipe chifukwa cha- cha- cha anthu amene akuona mapulojekiti aboma ngati mitaji ayi zikomo kwambiri a tcheyamani tikufunirani tsiku lopambana M'nyimbo imeneyi mukukambidwa nkhani yonena kuti tiyeni tisiye kupanga politicize everything. Akuti mavuto ena timachita resolve as a country pamene tikugwirana manja. Kodi chinachokera kuti chomanena kuti nkhani ina iliyonse izithera ku ndale? Komanso akukamba zonena kuti tikawononga dziko lathu tilibenso dziko lina. Ndiye pomaliza panalinso nkhani imeneyi yonena kuti kodi ife anthu osauka. mudzatigwiritsa ntchito mpaka liti? Kodi munthu wosauka m'Malawi muno kusauka kwake tinene kuti ndi andale amene mmachita kupangisa chifukwa kuti mufuna muzimugwiritsa ntchito chifukwa cha kusaphunzira kwake kapena kuti kusauka kwake?